nka an bɛ i ka diɲɛ epi n ka se fana diinɛ in n kelen de don bi mɛ ka se diɲɛ fan bɛɛ ala ni ala sɔnna ne ni muhamadu b'a kɛ jamana jamana jamana ɲɛmɔgɔbaw bɛɛ bɛ n contre la de san dɛ yɔrɔnin kelen ni ala t'i nɔfɛ o b'i faga yɔrɔnin kelen ala ka limaniya d'a ma ala ka bɛɛ lajɛlen kana an ko a muhammed sallallahu alaihi wa sallama shahsiya kabako belebele don mɔgɔw kan ka taa ka histoire karan mɛ an bɛ histoire karan dɔrɔn ala kira tun bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta voilà an ka essayer k'a ladege a ye dunan dan cogo min na an ka essayer k'a ladege a jogo la wasa a jogow la wasa an k'an filanw bɛɛ dan caman bɛ yen u bɛ siratu karan k'a ka di ka kɛ baro de ye ka mɔgɔw layɛlɛ non non non non ramadan al buti y'ala kira ka sira dilan ka kɛ ibratu ye sisan u y'o de damina ah, fo ibra kuma kɔni mana fɛn fo ibra de ka sɔrɔ a kɔnɔ n'u y'a fɔ ala kira ala kira kɛ tan mhm. e kan ka leçon min sɔrɔ a la o b'a fɔ e fana kan ka kɛ tan i k'a tiiri ka ala kira ka kisa dɔ fɔ u b'a fɔ e nin yɔrɔ in min ye o ye nin ye e fana kan k'i yɛrɛ dege wasa k'i filan tɔw dan fo ka taa kitabu ban an mako b'o tafsir o dɔrɔn de la bi mɛ mɔgɔw ka yɛlɛ ala kira ka suwa i jaga a ka di koyi a ka di koyi a ka di wa a ka di o mɔgɔ mɔgɔ bɛ sinɔgɔ la o a ka di kabini ko a ka di nka cɛ fɛn diman de de ka de balawu ye o balawu don balawu don ala k'an bɛɛ sɔrɔ ala huwa muhamadu rasulullah e m'a ye fo don min na jɛ an bɛ an b'a sɔrɔ la sa ko abasa ale hami de dugukolo maa bɛɛ ka don silamɛya la o de y'a ka a ka a ka ɲinifɛn belebele o dun man nɔgɔ a man nɔgɔ o de y'a to a don la fo ala y'a jalaki mɛ komi an to ka an to to n'o tɛ mm-hmm. abasa mm-hmm. wa tawalla sɔrɔla o de fɛ uh-huh. ala kira tun koreshi cɛ ɲɛmɔgɔba ninnu mm-hmm. a kuntigibaw sadatu koreshi a bɛ fɔ de ma ko sanadidu koreshi sanadidu ye sadatu sadatu shujaan sanadidu koreshi sanadidu ye jamu de ye a kelen de ye sindidun wala sindidun o de bɛ sɛbɛnnen bɛ ayiba kitabu kɔnɔ tafsir la donc koreshi sanadidu de nana a kuntigibaw minnu ka farin o don ala kira ye profite nin ninnu tɛ tila n na bi n bɛ nin bɛɛ don silamɛya diinɛ la donc ale b'a fɛ k'olu bɛɛ changer kan a tun a fana bɛ changer a tun jigi b'a kan fana dɛ ale miirila ko bi silamɛya yɛrɛ ka kunnawolo don dɔ de bi ye n bɛna ɲɛmɔgɔbaw sɔrɔ k'o don bi jama b'u kɔ ni ninnu donna o fana ka jama bɛɛ bɛ don silamɛya bɛ kɔmɔ ka se ka kunnawolo sɔrɔ e fiyentɔ cɛ nana ee muhamadu ee ya rasulala n nana ye akirini i ka n nakaran alimni mimma alamaka la i ka n karan ala y'i karan fɛn min na n nan'o de la bon problème sɔrɔla ala kira bɛ nin koba in na e kelen bɛ na k'i bɛna defo dɔw la a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye ni mɔgɔba ninnu mana fiyentɔ ye dɔrɔn u b'a fɔ e tifa hali an ka taa arzaluna jama jasilenw dama de b'a kɔ an mɔgɔba ma n yɛrɛ sago la wa o bɛ taa ala kira dusu kasira cɛ nali la quoi parce que a bɛ n'ale ka a ni bɛ fɛn min kan a bɛna kɛ sababu ye k'o tiɲɛ bolo bon ala kira ma sɔn k'i ɲɛsin cɛ la a ma kuma fɛ a y'i kɔ di a la a y'a kɛ ko ɲuman ala ka diinɛ kama ala ka diinɛ kama wasa nin fɛnw kana tila la ee ja ja ko ja ja min kama bi ala ma mais non dɔ i b'a sɔrɔ wari kama don ayi wari kana ee ala a tɛna ko bɛɛ to de bi bi na hali karamɔgɔ wari y'u sɔrɔ kaban kuma tɛ mɔgɔ yɔrɔ a ma ban o karamɔgɔ yɛrɛ a fɔra a fɔra karamɔgɔ ka wari ko ka jugu ka tɛmɛ ale a tɔ bɛɛ kan o fana bɛ fɔ la sisan wari tɛ yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ a tɛ a tɛ a biriso la

tiba tiba ala ye kuma jigin ala kira kan ka jigin fo ne ko bi kɔni an ka nabiba baara b'i bolo bi i ŋaniya ka ɲi ala yɛrɛ b'a lɔn i ŋaniya ka ɲi diinɛ ka taa fan bɛɛ fɛ i b'o baara dɔ de la bi mais fiyentɔ cɛ gansan min nana i y'o négligé ala kira seginna kuranɛ aya jiginna a kan ala m'a to yen fewu e b'i kɔ di ne ka fiyentɔ de la abasa i b'i ɲɛna kumu fana watawala ka tila k'i kɔ di an jaahu alaama ko parce que fiyentɔ nana wa ma yudrika laala ka jigin ka jigin fo ne ko bi kɔni baara b'an ka nabiba yɛrɛ bolo nka ne kɔni ka tafsiri ne ye tafsiri sɛbɛn ka essayer k'ala kira défense an b'o surunya ten n b'ale ma n tɛ an ka mawudo kɔnɔ mais a ka ɲi de a ka ɲi parce que ala kira ka hami dɔ de ye nin ye himmatul aliya n b'a fɛ ka silamɛya cari fan bɛɛ fɛ donc n b'a damina mɔgɔbaw la n'i ye mɔgɔbaw sɔrɔ min tugunin b'olu kɔ n b'olu bɛɛ sɔrɔ donc ala kira ka hami belebele dɔ de ye nin ye nin fiyentɔ cɛ nin a ye min kɛ komi ala y'a tanu ne bɛ siran n'o tɛ ne yɛrɛ bolo vraiment ne b'a jalaki dɔɔni mais ala kɔni ye fiyentɔ cɛ in félicité cogo min na mhm. parce que ala ɲa bɛ min b'a dusukun na ala ɲa b'o la ala kanu bɛ ɲini ka na a faga mhm. ala kira kanu b'a dusukun na a girinna ka na mais a ma kɛ a y'a kɛ cogo ma a ma ɲa a ye ala kira ka kuma tigɛ o mhm. ala kira ka kuma tɛ tigɛ a nabi kunturu ka kuma sahabaw tɛ sɔn k'o kɛ mais komi a fiyentɔ don min bɛ i b'a sɔrɔ a ɲa t'a la n'o tɛ n'a tun ɲa bɛ ala kira la a bɛ position min na est ce que a bɛ sɔn k'a kɛ ne de y'a sɔrɔ dɛ ya rasulallah akrini akrini alimni mima alamaka allah ala ka ciden ba n nana o tuma n nakaran n nakaran ala ye lɔni min d'i ma o dɔ di n ma k'a sɔrɔ ala kira bɛ min na o ka bon o ye jama ka ko de ye e dun ye mɔgɔ kelen de ye jama ka ko dilanni ani mɔgɔ kelen dilanni jumɛn ka gɛlɛn et puis e donna silamɛya la ka ban ninnu dun ma don fɔlɔ an ka kuma surunya ten bon ala kira ka hami filɛ nin a ka hami bonya alhimatul aliya o de y'a to a ma interesse fiyentɔ la an b'o fara kan i y'a mɛn dɛ alhimatul aliyatu e ka to k'a sɛbɛn dɛ alhimatul aliyatu sababu i'rad an-nabiy an al-a'ma wa ubusihi voilà ala kira hami tɛ batara ko ye kabako bɛ bɛ min lɔn bon ala kira fana tɛ gundo lɔn wa bon ala kira bolo ninnu ye kafiriw de u tɛ ala fɛ u t'a kira fɛ u yɛrɛ bɛ ka na mɔkɛ la de u tɛna kɛ silamɛ ye e kɔnɔ u bɛna kɛ silamɛ ye ayi u tɛ kɛ silamɛ ye bon u tɛ kɛ silamɛ ye ala de b'o lɔn k'a fɔ u bɛ se ka ko bɛna kɛ silamɛ ye k'i jija u ka silamɛya kan ala kira ni b'o de kan k'a fɔ ni miiri la n tɛ tila nabi minnu bɛ kɛ silamɛ ye ala kira dun ala de yɛrɛ dun b'a lɔn ninnu kan'i yɛrɛ sɛgɛn u tɛ kɛ silamɛ ye ala kira jija kun fila ye ala kira tun tɛ gundo lɔn ala kira t'a lɔn k'a fɔ n'u bɛna tila la sisan u jaga jaga u ma na silamɛya yɛrɛ kama silamɛya man d'u ye u nana mɔkɛli de kama u nana min kama ala de b'a lɔn ala ka limaniya d'an ma ala kira ka hami de nin alhimmatul aliya bi an bɛ waati an bɛ don ka kan han pour que ka cɛw dusu bɔ kana sɔn fugariya ma han non kana sɔn fugariya ma mhm. subhanallah seyida mhm. tuma min cɛw bɛ girin ka taa baara yɔrɔw la ni courage dɔw bɛ mobili la dɔw bɛ moto la dɔw b'u senw na dɔw b'u sen na mhm. girin don o don baara la lɛrɛ tɛ tɛmɛ u kan fewu fugari bɛ sunɔgɔ la lɛrɛ bɛ hali sali waati bɛ tɛmɛ a kan tuma dɔw la baara wa baara kɛ waati fana bɛna tɛmɛ a kan tuma dɔ la. se hali baara yɔrɔ la mɔgɔ min bɛ soli. Ah. i b'a sɔrɔ ale min yɛrɛ baara yɔrɔ ɲɛmaa ye bɛɛ mɔgɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ baara yɔrɔ la bɛɛ de bɛ taa o sɔrɔ yen. wala wala tellement que a ka baara ka d'a ye. baara kɛra baara jamana ko de don ani diinɛ wala jamana kɛ dɛ. a kalifalen b'i ma dɛ ka na lɛri la o ye wajibi ye ka to yen fo baara ban tuma fana ka bila baara tuma ka bila bila tuma ka se o y'e kan wajibi ye e bɛ girin ka baara bila k'i yɛrɛ ka haju dɔ bɛ yen k'e bɛ t'o ɲɛnabɔ a e dun bɛ sara min kama i ye taali min kɛ i yɛrɛ haju la i bɛn'o sara o sara mina o dun jamana de y'i bila a la wala baara yɔrɔ de y'i bila a la i ye baara yɔrɔ tɔɲɔ i y'a janfa i ye jamana janfa i y'a wari mina k'a sɔrɔ i taara baara wɛrɛ de kɛ min tɛ jamana ka baara ye waati la ala haram ala haram an ka jamana ɲɛmɔgɔw u hami ka bon mɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u hami tun ka bon u tun bɛ diya jamanaden bɛɛ ye hami bonya ye jumɛn ye an ka jamana nafolo maa si se k'a tromper tuguni o tɛ yan président yɛrɛ ka décision ta ministre ka décision ta jamana nin nafolo ye bɛɛ ta de ye mɔgɔ kelen pe tɛ nanbara don a la bari mɔgɔ min bɛ nafolo eh, jamana nafolo janfa k'o ye bandi kolon de zon de ye hali ni mɔgɔba don ni mɔgɔba don a tɔgɔ bɛ fan bɛɛ zon de don mɔgɔ mɔgɔ jasilen de don a halala t'a bɔ quoi nafolo donc masacɛw n'u hami ka bon sisan a kɔrɔ ye sa i b'a ye mali bɛ taa ɲɛ sisan sisan miliyari dama min tun mɔgɔ kelen b'a dun mɔgɔ miliyɔn niyɔrɔ mɔgɔ kelen b'a dun o bɛ jɔ net o bɛ kɛ cogo di i b'a ye i kɔrɔsilen don fan bɛɛ an ka masacɛw bɛ fanga don fɛn caman na ka kɔrɔsili ɲɛsin fɛn caman na k'a sɔrɔ nafolo yɔrɔ taara ka kalifa maa ma ministère kunturu wala baara direction kunturu e kelen de y'a ɲɛmɔgɔ ye o tigi kan ka kɔlɔsi ka tɛmɛ jamanaden fanba bɛɛ kan contrôle min kan ka wuli a tigi nɔfɛ f'a yɛrɛ ka f'a ye k'a fɔ hali a hali a taamatɔ hali a bɛ daraka min dun i b'a sɔrɔ a bɛ kɔlɔsi la de f'a yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ni n ma n kɔlɔsi n kɔlɔsilen de don mais ne y'a nana kunkolo k'a fɔ mɔgɔ tɛ n kɔlɔsi la n y'a dun siɲɛ kelen mɔgɔ ma b'a kalama et puis san filanan ayiwa kalo filanan tuguni i ye camanba dun mɔgɔ si ma na contrôle kɛ a laban ale b'a ye k'a fɔ alhamdulilahi a banna contrôle tɛ yen nɔ n bɛ balo a laban bɛ se ka miliyɔn kɛmɛ dun a dɔ bɛ se mali ye miliyari dun jamana kɔnɔ ka jamana bila sen ka ten nɔ ale kelen pe kama parce que contrôle contrôle ma wasa kɛ faamaw kan ka contrôle kɛ belebele de k'a double de a bɛ cogo min na bi bi in na k'o ɲɔgɔn tan fara kan eh, ka nafoloba bila mɔgɔw kama an y'a dɔw ye dɔw an y'a dɔw ye ala y'a lɔn bɛɛ ye dugawu k'a tigiw ye mm. ka wuli k'i jɔ n'i ye nafolo dun ka ban dɔrɔn mm. i bɛ minɛ de i b'a fɔɔnɔ de k'a fɔ an b'i datugu san dama ka tila k'i bila o t'a la dɛ wari in de bɛ sɔrɔ i ka lu bɛɛ bɛ don a da fɛ wa i tɛ bila fo ka t'i sa f'i ka nafolo in nati de hinɛ t'a la i b'a ye sisan sa bandi zon bɛɛ bɛ siran sisan i ko mɔgɔbaw mɔgɔbaw tɛ dɛ mɔgɔ min bɛ jamana nafolo dun mɔgɔ kuntan mɔgɔ jasilen don mais jamana ɲɛmɔgɔw sen b'a la olu de y'a bila a la parce que contrôle tɛ yen a sago la contrôle kelen mana kɛ dɔrɔn fo san wɛrɛ i ka kuma min na o sira parce que o na ta ka yiri kɛ nin de ta yiri ye jamana ɲɛmɔgɔw ka wajibi belebele de ye nin ye wa n'u ye nin kɛ i m'a ye dɔw commencer ka dɔw commencer ka diya jamanadenw ye eh, walahi n'i kɛ n'i ye jamana nafolo ta i bɛ digi jamanaden mɔgɔ min y'i ka lu kɔrɔsi mm-hmm. k'a balo kɔrɔsi o bɛ diya i ye parce que an bɛ balo de la mais an bɛ balo min na mɔgɔ kelen b'o ta ka taa n'o ye a ka so kɔnɔ o bɛ se ka ɲɛ cogo di jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ ɲininka lahara la aw ye jamana kɔrɔsi wala o ma kɔrɔsi mm-hmm. a nafolo taara min mm-hmm. aw y'a kalifa min ma aw y'a tigi kɔrɔsi wa o ye nin alihimatul aliya modibo keyita y'a essayer a tile la k'a b'an tila farajɛw bolo farajɛw minnu y'an kɛ k'an tɔgɔ da e ala a tɛ se ka kɛ ka hadamaden kan kɛ farafin façon bɛ ko bɛɛ ko bɛgan et puis bɛgan min ka jugu bɛgan caman ye dɛ hali u k'a fɔ an ma fali ayi n'u kelen pe b'u ka yɔrɔ la n'u bɛ yɔrɔ dɔ ko wulu ninnu ko jawuya kaliba ka yɛlɛ b'a kan nin de bɛ dogo la a tɛ fɔ kɛnɛ kan dɛ a tɛ fɔ kɛnɛ kan dɛ an ka kɔngɔ bila u la u b'u si ka tugu an kɔ farafin kɛni u b'u si de kɛ sa u m'a fɔ ko ala b'u bolo wa an bɛ u ka ala belebele eh, a dan tɛ u ka code filɛ nin ye mhm. musow ka code filɛ nin ye mhm. kuranɛ aya caman de baara bɛ kan ka kɛnɛya kɔnɔ n'i y'a jate kelen fila saba f'a bɛ surunya tan na wala wolonwula a bɛ taa o la u y'a karan k'a ye k'a fɔ ka ala yɛrɛ ko tan ka tila ka ordre bila ka na ministère la a ye anw ta kɛ ka wariba di an ka députéw ma miliyɔn kɛmɛ joli joli u sɔnna ka ala ta ye ka bɔ k'an k'a yɛlɛma yɛlɛma ye jumɛn ye k'an k'a tu t'a la i b'o kɔrɔ lɔn wa o kɔrɔ ala ta bɛ u yɛrɛ b'a lɔn mais ala ta in ka to yen olu ta la a fila la jɔn ye ka ala ye ala ta filɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ala ta de ye nin y'an ka bila an ka alahu taala ta bila subhanallah a y'anw ta ta aw ka ala ye min fɔ an ɲɛ b'a la kɔnɔ ko an y'a ye mais a y'aw ta bila jɔn ye ala ye sise k'ala ye sa nɔ ah, o de ye k'ala ni ye dɛ alahu a filɛ nin ye a fɔ ka gɛlɛn n'i k'i b'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ an bɛ an bɛ jɔrɔ min na tuguni aw bɛ duwawu k'an ye an ka se ka farinya ka kuma n'o tɛ a man ɲi ninnu kan ka fɔ su ni tile bɛɛ de k'a mɛn k'a fɔ ka caya alihimatul aliya yakubu i labɛnnen bɛ sa n ka cɛ sa ɲinan bɛ i ka yɛlɛma wa wala i ye décision ta wa k'a fɔ ɲinan san kelen pe ne bɛ yɛlɛma sisan sisan siga t'a la mais a bɛ kɛ cogo i b'a lɔn wa i bɛ nin kitabu in de karan k'a karan k'a pratique damina hali ni yɔrɔ min ka gɛlɛn yɔrɔ de bɛ ko an ma s'o ma fɔlɔ ko ko quwwatul irada an ma s'o ma fɔlɔ ka girin dɛ a ka girin dɛ duuful irada wa kuwatul irada i b'o lɔn wa ko n ka décision sera k'a kɛ n ma se k'a kɛ o ye fana ko belebeleba dɔ de an ma s'o ma o jɔ fɔlɔ parce que ko décision n y'a lɔn ka hɛrɛ bɛ nin na wa a sira ye nin de ye wa n b'a kɛ n'i sera k'a kɛ a bɛ f'i ma kuwatu kawiyul irada n'i ma se k'a kɛ a bɛ f'i ma dayiful irada n bɛn'o gundow walawala mɔgɔw ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ta san kelen i bɛ yɛlɛma sisan sisan sisan ni fantanya don a banna n'i jiginnen don i bɛ yɛlɛ i ka ko bɛɛ bɛ dilan i filan bɛɛ bɛ ɲab'i fɛ sisan foyi tɛ pratique dɔ de bɛ yen a lɔn a karan fɔlɔ i ka sɔrɔ k'a kɛ hima nin yɔrɔ a mɛnna kunna mun na a ko ya la taarifu kasalan ni mɔgɔ min hami bonyana fɛn min tɔ ye ko salabagatɔya ayi e t'o lɔn tugun hali n'a fɔra k'a bɛ se ka da o la parce que mɔgɔ ɲɛ b'i la i tɛ foyi la baara kɔ i bɛ wɔsi waati bɛɛ i bɛ girin dilan i ni bɛ fɛn min kɔ i b'a fɛ k'a lɔn i b'a fɛ k'a sɔrɔ la taarifu kasalan wala malalan a découragera ale t'o lɔn a b'a mɛn mɔgɔ de ko karisa den a ye ko dɔ daminɛ a découragé la a y'a dabila o tɛ ale ye n'a ye min daminɛ ayi a b'a se fo a dan na imma mulkun wa imma hulkun aa cɛw an ka kɛ cɛ ye i ni ma mɔgɔ mɔgɔ dusu bɔ foyi t'i dusu bɔ imma mulkun n ye min ɲini fo n k'a sɔrɔ wa imma hulkun ou bien n bɛ sa n ka sa n b'a sɔrɔ de n bɛ ni da a kan fo n k'a sɔrɔ wa mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ don n'a cɛ n tɛ sɔn a cɛw bɛ yen dɛ n b'a cɛ b'a dɔrɔn mali yɛrɛ kɔnɔ n'a y'a ni la fɛn min kan n'i k'i bɛ don n'a cɛ da a b'i cɛ ka bɔ yan o cɛbaw b'a a b'a sɔrɔ mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔbaw fana la han an b'a cɛw lɔn an b'a caman jalaki k'a fɔ cɛ don mɔgɔ caman bɛ tɔgɔba sɔrɔ cɛ de don a ɲinifɛn i tɛ se ka don a n'a cɛ wala min ka gɛlɛn a ka kɛ tiɲɛ kan problème bɛ yan de a ka kɛ tiɲɛ kan a kana kɛ tiɲɛ kan o de problème bɛ yen i bɛ mɔgɔba caman ye a bɛ a ka ko bɛɛ dilannen bɛ a ni a tɛ sɔn a ni bɛ fɛn min kan a ko de fo n k'a sɔrɔ n'i ko i bɛ don n'a cɛ n b'i cɛ ka bɔ yen n tɛ sɔn o cɛw bɛ min e dun bɛ yan boso la ka cɛ n'i ma dusu bɔ foyi t'i dusu bɔ aa ko la taarifu kasalan wala malalan wala yasan mɔgɔ min hami ka bon jigitigɛ a t'o lɔn ale b'a mɛn ko mɔgɔ jigi de bɛ tigɛ ale tɛ sɔn jigitigɛ ma abada k'a fɔ nin ko in n y'a daminɛ bɛɛ a bɛ se ka kɛ n b'a sɔrɔ n t'a sɔrɔ o tɛ n'ale kunna abada a bɛ se ka kɛ o tɛ n'ale kunna ale bolo n b'a sɔrɔ de n'i y'a kɛ n b'a sɔrɔ parce que n b'a sɔrɔ ni sira min ye hali n'a ka gɛlɛn n b'a bɛɛ taama n b'a sɔrɔ ni sira min ye n b'a taama hali ni ŋɔni de bɛ yen n bɛ yɛlɛ a ŋɔni kan bon napoleon delila ka taa a ka taama kɔnɔ k'a sera kuru dɔ la kuru nin ko mɔgɔ si ma deli ka kuru in sagon mhm. ale dun bɛ taa jamana min kan f'a ka kuru in sagon de mhm. a fɔr'a ye ko ale ka segin mɔgɔ mɔgɔ nin kuru nin nin kuru belebeleba de mɔgɔ si ma deli k'a sagon a ko bon ne napoleon b'a sagon n b'a ba hami hami de hami al himmatul aliya a ko n b'a sagon i b'a lɔn a ye min kɛ wa a taara dugu kɔnɔ ko geyinako minnu bɛ saga gɛn a yɔrɔ la ko a y'u yira n na le ko a y'u ɲini fo k'u ye a ye wariba labila u ye an ka taa aw ka taa sira yira n na donc hami hami mana bonya fana mm. fo lɔnni ka kɛ n'i y'a kɛ n'a tun k'a bɛ taa kunfɛtaa o y'a satɔ ye mais a taara ni lɔnni ye a taara dugu kɔnɔ ko ne ko gɛnna ko minnu bɛ saga ni bɛganw gɛn yɔrɔ in na mhm. olu ye jɔnw ye olu de bɛ yɔrɔ lɔn minnu bɛ bɛgan gɛn yɔrɔ olu de b'a lɔn mhm. a taara olu de fɛ dɔrɔn olu ye sira surunmaniw bɛɛ fɔ a ye a wo woniw bɛɛ fɔ a ye a ye sira tigɛ a y'a tigɛ cogo di lɔni a y'a tigɛ cogo di himato aliya parce que a tun bɛ segin a kɔfɛ u y'a découragé mhm. a tun bɛna segin a kɔfɛ mhm. ale hami de bɛ fɛ ka fa ka kɛ dɛ mhm. donc a fana ma taa kun fɛ dɛ a ma girin ka taa yɛrɛ n'a tun taara a bɛ taa yɛrɛ de halakili ma o la karanbaliya y'a sɔrɔ tuma mais a ma sɔn o ma a taara min b'a lɔn taa toujours min b'a lɔn nin ye darisubaw dɔ de ye a mɔgɔ dɔ delila ka pilasiba sɔrɔ to y'i pikipa a ma se k'a sɔrɔ ale taara patɔrɔn fɛ patɔrɔn ko mɔgɔ ma ni pilasi in na an ma d'a si ma a ko mɔgɔ ma ne bɛ taa ne b'a sɔrɔ jaga lɔnni b'ale kunkolo la ale taara patɔrɔn fɛ a ko patɔrɔn ne kɛ nalen baara in de patɔrɔn ko kan'i yɛrɛ sɛgɛn i ɲɔgɔn caman nana pilasi in tɛ se ka di a bilalen bɛ min kama o bɛ yen a ko patɔrɔn ne bɛ i bɛ n lamɛn i bɛ taa i b'a fɛ i ka n lamɛn dɔrɔn ko a ko n b'i lamɛn a ko e ka baara nin ne b'a gundo bɛɛ kalama n'i yɛrɛ b'a fɛ a ka ɲɛ i bolo i b'a daminɛ tan de i b'a daminɛ tan de karisa ni karisaw y'a kɛ a tiɲɛn'u bolo mais karisa ni karisa y'a kɛ a ɲana a bolo a ɲana a bolo cogo jumɛn ale ye nin de kɛ a ye nin kɛ a ye baara plan dɔ di patɔrɔn ma patɔrɔn ma deli ka min mɛn a b'a dɔn ni n ye nin kɛ n ka baara bɛ ɲɛ sisan a ko e de baara in bɛ di mɔgɔ ma dugukolo kan o ye kelen pe de ye bon n'i y'a ye baara sɔrɔ lɔnni n bɛ girin ka don ko na n t'a ɲɛɲini mhm. ayi n bɛ don n b'a ɲɛɲini mais a ɲɛɲini cogo fana n t'o lɔn o fana ye défaut de ye n b'a ɲɛɲini mais n t'a ɲɛɲini cogo lɔn mhm. ni dapole tun taara ka taa dugu kɔnɔ dɔrɔn ne ko jɔn bɛ yɔrɔ in lɔn dɛ jɔn bɛ yɔrɔ lɔn mhm. ayi a b'a su ka tɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ yɔrɔ in lɔn mais min ka kan ka yɔrɔ lɔn a b'o tigi la a tɔɔrɔ de ko jɔn ye gɛnnakɛw ye gɛnnakɛ jumɛnw de bɛ bagan gɛn yɔrɔ in na donc i y'a ye n b'a ɲɛɲini k'a lɔn n b'a ɲɛɲini k'a lɔn fana kɛcogo a y'o fana lɔn mais n'a tun taara k'a kɛ dugu kɔnɔ dɔrɔn ngere no jɔn jɔn bɛ se ka n dɛmɛ n ka se ka nin yɔrɔ in tigɛ ten dugumɔgɔ si t'a lɔn fo gɛnnakɛw fo gɛnnakɛw nin nafa ka bon kosɛbɛ wajuli filɛ nɛni t'a la dɔgɔyama t'a la i yɛrɛ ka nafa b'a la a b'i ka dunuya dilan a b'i lahara dilan a b'i dusu bɔ k'i kɛ cɛ ye wajuli ye nafa dɔrɔn de ala ko kuranɛ kɔnɔ fadakir in nafaati dikira wajuli kɛ n'a bɛ nafa kɛ mais wajuli ye kafiri de ye aw ye musiriku de ye aw donna tan karamɔgɔw don o don ɲɔgɔn lagosi non a ma ɲi a ma ɲi a ma ɲi mɔgɔw mako bɛ nafa d'u ma banna problème b'u ka so kɔnɔ an'u ka jamana kɔnɔ an'u yɛrɛ la a problème solution d'u ma u ka bɔ problème kɔnɔ u k'u dusu bɔ u ka se ka baara kɛ wajuli nafa ye nin de ye donc bi ba bi bɛɛ y'o de ye maa min hami ka bon a tɛ fɛn dama min lɔn ye dɔ fɔra de ko di a tɛ mun lɔn ale tɛ salabagatɔya mhm. a t'o lɔn a tɛ sɔn ma abada mhm. a tɛ malali lɔn a nɔgɔ bɔra n na mhm. n y'a dabila o tɛ ale sɔrɔ abada ale yɛrɛ t'o lɔn wala yaasan jigi tigɛ n y'a damina n jigi tigɛra dɔ nana n jigi tigɛ ee ka kuma dɔ fɔ ye k'i jigi tigɛ ee n jigi tigɛra n y'a dabila n kɔnɔ n b'a sɔrɔ jaga n t'a sɔrɔ ale t'o lɔn a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale bɛ taa de foyi t'ale jɔ sira la

n se kɛra n na hazima de ye n bɛ fɛn dɔ kan a fɛn sera n ma se ka n seginna n kɔfɛ wala taktafi bi ghayri adaimil matalibi a tɛ sɔn fana abada k'a bɛ fɛn minnu ɲini na ko dɔgɔmani ka k'a la belebele dɔrɔn ni lɔnni don ka taa dan ayiwa neuvième la ko n tilala a tɛ sɔn ma abada n danna sixième na ko n bɛ taa n yɛrɛ bila waajuli ni fɛnw na a tɛ sɔn ma abada n'a ma dɛsɛ a bɛ f'a ma docteur de wa ni docteur i ni place bɛ min bɛ docteurya ɲɛ fana a bɛ t'o fana ɲini anw yɛrɛ b'o de ɲinina koyi n'i ko an ma docteur ye hinɛ b'anw minɛ ko wa wayi branche bɛɛ n'u y'i kɔrɔbɔ a ka sɔrɔ i b'a lɔn a ka sɔrɔ i fɔrɔlen bɛ yɔrɔ dɔ la docteurw t'o kalan ka caya o jumɛn ye éducation spirituelle i taar'o la fo yɔrɔ jan i hami taara fo yɔrɔ jan mɔgɔ o mɔgɔ y'i lamɛn bɛɛ sɔnni k'a fɔ i b'a lɔn ka tɛmɛ o kan f'i ka k'o mɔgɔ de ye éducation spirituelle o de ye diinɛ yɛrɛ ni ye mais o tɛ kalan docteurw t'o kalan ka caya u bɛ taa sariya sanfɛla de kalan mais sariya batin o bɛ taa wolo tuma dɔ la éducation spirituelle la caman bɛ na i b'a ye ko diplôme b'a bolo mais ko éducation spirituelle diplôme b'a bolo o ka dɔgɔ donc mɔgɔ min hami ka bon doctorat sɔrɔlen kɔfɛ i b'i jija fo ka taa nin yɔrɔ in de la o de y'a to ka karamɔgɔba dɔ bɛ sénégal ko tahara tahar tahar dukure a taara ye kalan kɛ arabu jamana kan a ye danni kɛ a n'a ka diplôme nana doctorat mais a nana sufiya branche dɔ bɛ yen nɔ ko ayiwa al irfan o b'a fɔ ma ar rabbaniya o b'a fɔ ma ilmu suluk ilmu seyiri wa suluki ila malikil muluki a commencera ka taa karamɔgɔba dɔ fɛ ko karan damina a ye livre dilan a ko ko ale ye karan min kɛ k'a b'i jɔ a la k'o ye karandenya de jaga a y'o sɛbɛn a ka livre kɔnɔ ko bi de k'ale kalan damina ale taara min kɛ o ye kalandenya damina de ye mais ka na kalan yɛrɛ kalan yɛrɛ ka don a la k'o kɛra bi de ala ni a ye fɛnw ye éducation spirituelle ya kɔnɔ a la i bɛ i bɛ i bɛ mun de bila i dusukun na ka taa ala ko la i bɛ se k'i concentrer cogo di i bɛ méditation kɛ cogo di

eh, docteur tahar dukura bɛ sɛn o fɛn senegal dɛ mhm. an y'a ka livre kalan n y'a sɔrɔ a kɔnɔ tan de donc a y'a si bɛɛ bila sisan nɔ mhm. ka ɲɛsin éducation spirituelle la bi mhm. f'a kɛra sɛkuba dɔ ye bi bi na a kɛra sɛkuba dɔ ye ah non n'i n'a ye baro kɛ ka se i b'i yɛrɛ ɲini ah non i bɛ i bɛ i bɛ i bɛ pro kunfinw kun kan mais lɔnnikɛla bɛ n'i sigiyɔrɔ da fɛ n'i ka lɔnni ba i bɛ kɛ kalanden ye i bɛ fɛn o fɛn i b'a fɔ ko ala ye n da n ma deli ka nin mɛn a karamɔgɔ bɛ yen. ala ka limaniya di ma donc o tɛ nin ye mɔgɔ min hami ka bon mhm. o kɔrɔ hami ka bon kɔrɔ ye n ka ɲinifɛn ka bon ukutubu hada ya ibrahim mhm. n ka hami ka bon o kɔrɔ ye n ka ɲinifɛn ka bon mhm. hami ka dɔgɔ o kɔrɔ ye n ka ɲinifɛn ka dɔgɔ eh, lafatigi lafa b'a bolo npogotigini mhm. a bɛ taama la ni mɔgɔ yɛrɛ b'a ka lafa fɛn in na ne ni min ye dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ fila san ee o ɲana bi wura bɛ se n'a ye bi naani sɔrɔ ko ba mama bi diyara dɛ n ye bi naani bɛɛ sɔrɔ ani maa min ka ɛri mariko n'a taara abijan n'a bɛ na n'a ye waa kɛmɛ sɔrɔ a b'a fɔ ne ka taama ma diya n ma foyi sɔrɔ waa kɛmɛ kɔ juma hami ka bon juma hami ka bon kɛ cɛba ye min hami ka bon kan'i don ko dɔgɔmaniw na ni lɔnni don kan'i dan sira la

i n'a fɔ nin y'a kɛ cogo min sa o tɛ wa an k'a kɛ kuru jamanjanba de i n'a fɔ ala kira tun bɛ a hami taara bonya f'a taara sire sɛ fo k'a dɔn hira ye f'a sanfɛ a tun bɛ taa yen de ala kira yɛrɛ ka nin ko n'i taara i miira ma i tɛ dan si sɔrɔ a la n'a dira maa min ye k'a yɛrɛ ka taa kuru filɛ i k'i miiri ala kira tun bɛ se yan cogo di ni mɔgɔba in a b'i ŋunuma a b'i ŋunuma himma de himma de b'a kɛ ko n ka ɲinifɛn a bɛ kuru jamanjan kuru in bɛ taa fo kilomɛtiri a bɛ surunya kilomɛtiri tilancɛ la wara kilomɛtiri kelen a yɔrɔ bɛɛ ŋɔni a siraw yɛrɛ ka misɛn a bɛ fo a sanfɛ e ka ɲinifɛn i b'a sɔrɔ cogo di himatul aliya b'a fɔ ne b'a sɔrɔ ŋɔni minnu bɛ yen n b'u cɛ ka bɔ yen siramisɛn minnu bɛ yen n bɛ daba ta k'a fira n bɛ wɔsi n'a sɔrɔ lɔgɔkun de don n b'a kɛ n'a sera karo kɔ ne bɛ karo kɛ ne t'a ko to yen fo ne ka se fo kuru sanfɛla la n ka ɲinifɛn bɛ k'a ta ka na n'a ye n ka denbaya la nin de filɛ a b'o nɔgɔ falak tahamala akaba arabe kabako ye dɛ falak tahamala akaba mun na a ma kuru sira gɛlɛn ninnu a ma sagon fo ka s'a ka ɲinifɛn ma an bɛ an bɛ aya caman kalan ten a ka girin an bɛ min fɔ a ka girin falakta hamal aqaba ni ala ko don ko nɔgɔman tɛ an y'o exemple di hali bi burama de kama k'an ka sɛbɛn kama ɛɛ e bɛ kɛsi dɔ de nɔfɛ kɔnɔnin ɲɛnama dɔ bɛ kɛsi nin kɔnɔ f'i k'o de sɔrɔ mais a bɛ kɛsi kɔnɔ ka tila k'a bila so kɔnɔ ka tila so in fana jɔlen bɛ île de cɛ la i n'a fɔ baji geji cɛmancɛla la kɛnɛ dɔ bɛ yen o tɔgɔ arabukan na ko alijazira ayiwa so in bɛ yen de so in kɔnɔla kɛsi bɛ yen kɛsi in fana kɔnɔla ayiwa kɔnɔ ɲɛnama bɛ yen e dun i b'a fɛ ka kɔnɔ ɲɛnama in de minɛ ka na i n'a fɔ an k'a kɛ exemple ala k'a fɔ muhamadu bɔ sa taa i bɛ fɛn o fɛn kɛ sa kɔnɔ in kana i b'a kɛ cogo di nin de ye himmatu ye o himmatu don nin yɔrɔ in tɛ se ka taa nin ka gɛlɛn kosɛbɛ mhm. nin sira ka jan e niyɔrɔ ani ala niyɔrɔ ko e niyɔrɔ ye jumɛn ye lɔnni a fɛn bɛɛ n'i tun tɛ lɔnni bila fɛnw ɲɛ i bɛ si kɛ nagasi la fɛn bɛɛ lɔnni de o de n b'a fɛ ka ɲini k'a lɔn mhm. ba kɔnɔ in bɛ min mhm. baji in bɛ min mhm. so in yɛrɛ bɛ min mhm. so in kɔnɔ mun de bɛ yen kɛsi de bɛ yen mhm. kɛsi in mun de b'a kɔnɔ kɔnɔ de bɛ yen a bɛ yɔrɔ jumɛn lɔnni fɔlɔ ni lɔnni sɔrɔla minɛn minnu bɛ ɲini walasa ka baji tigɛ o ye kulun ye ɔ kulun fana tɛ se ka bori a yɛrɛ parce que f'i ka wa a ɲɛɲini i ma yɛrɛ ka kɛ kulun borila ye wali ka kulun borila ɲini awa n b'a f'i ka n ta kulun in na ka taa nin île nin na n'o ye jazira ye i tɛna yɛlɛn o tɛna kɛ gansan ye n'o musaka kɛnɛ ha wari bɔ fana bɛ yen wari niyɔrɔ bɛ yen de an ye hana bɛ diinɛ minɛ tɛ se ka taa wari kɔ dɛ wajuli ɲana de wari wajuli nafa wajuli y'i nafa e fana ye nafa jumɛn de se wajuli kɛla ma ani wajuli kɛ minɛnw na i ye wajuli kɛ minɛn jumɛn de bila ka taa i nafa jumɛn de sera wajuli kɛla ma wajuli ye nafa a ye nafa a ye nafa ka duwawu caman kɛ duwawu b'a ɲɛ kɛ mais e yɛrɛ fana ye mun kɛ bɛɛ de ka kan k'i yɛrɛ ɲininka n fana ka nafa jumɛn de sera nin yɔrɔ in na

n'i ye nafa sɔrɔ i ka diinɛ la n fana ye mun de kɛ diinɛ la caman yɛrɛ bɛ waju lamɛn de olu fana k'a carin de a tɛ n'u kunkolo la dɔ de y'a cari a sera i ma o dɔ de y'a cari a sera i ma e fana y'a cari ka se jɔn ma lahara la i bɛ se k'a fɔ ala ye hali n'i y'a mɛn sa youtube ni whatsapp kan n ko wari de bɔra k'a tigi connecter ayiwa n ko a ye tigi ye crédit de san ayiwa n k'o bɛɛ de b'a la ala kira muhamadu lɔn nana o tɛ a ma na n'a ye wa ɔ jɔn y'a cari sabaw m'a cari wa sabaw y'a cari e yɛrɛ waaju lamɛn internet la e ma miiri fana bɛ se k'a cɛri mɔgɔ kɛmɛ ka se k'a sɔrɔ ou bien mɔgɔ ba tan k'a sɔrɔ n'i hami ka bon mɔgɔ miliyɔn k'a sɔrɔ i b'o sira taama hali i bɛ se k'i ka wari don a da fɛ a ka se ka cɛri lahara lɔn i fana b'a fɔ ala lɔnni kɛ n tɛ na mais ala n fana y'a cɛri dɛ i ni karamɔgɔ bɛ jɛ baraji la a bɛ jɛ la parce que a cɛrila e de y'a cɛri mais e kelen b'a nafa sɔrɔ n nafa sɔrɔ karamɔgɔ n ye nafa sɔrɔ vraiment a ye n ka n changer n b'i ka lamɛn tuma dɔrɔn fo minuit vraiment cɛ ɲuman don a bɛ taa mais e yɛrɛ ye mun de kɛ karamɔgɔ ye min kɛ e fana ye mun kɛ lahara don baara ka gɛlɛn dɛ baara ka gɛlɛn dɛ nin de ye himmatul aliya ye fo ka taa se a y'a ka rôle kɛ a y'a ka rôle kɛ sisan sa a sera se île nin ma île nin ka bon kosɛbɛ so in bɛ yɔrɔ min na a y'o fana ɲini fo ka taa tuma yɔrɔ dɔ ye ka taa so in ɲɛ ye a ko n bɛ so min yan de don a k'a bɛ don a y'a sɔrɔ a sɔgɔlen de don da sɔgɔlen don n'a donna yɛrɛ fana kɛsi fana yɛrɛ sɔgɔlen de don a sera ala yɔrɔ ma nin yɔrɔ in na ne ka ne de recherche kɛ n yɛrɛ ye ne y'a ye nin yɔrɔ in na ale nin yɔrɔ ka dɔgɔya n'a ka nin sira d'a ma dɔrɔn ala bɛ da yɛlɛ ala bɛ da yɛlɛ ne kɔni n ka recherche rɔ a bɛ se ka kɛ mina bɔ kan t'a lɔn n yɛrɛ ye recherche kɛ n yɛrɛ ye n bɛna sɛbɛnni d'i ma ala bɛ da yɛlɛ parce que koba dɔ bɛ yen nɔ ala b'a ɲini fɛrɛ ka jɔni i ta kɛ n'i y'i ta k'a tɔ to mɔgɔ fana b'a tɔ kɛ i sera ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka lɔnni ɲini mhm. ka jija ka kulun ɲini ka kuluntigi sara ka mhm. wuli ka na fo ne ala ɲinini kama fo ka na se fo kɛnɛ kan n'a tora dɔrɔn ka don kan mhm. o tɔnbolo n bɛ da yɛlɛ i ye ne tɛ masa jugu ye n bɛ da yɛlɛ i ye da yɛlɛ ka don donc da bɛ yɛlɛ kɛsi da bɛ yɛlɛ fana o ye ne ka faamuya cogo fɔlɔ yanni i de bɛ kura wɛrɛ kan al himmatul aliya ya seyida i ni ma mɔgɔ mɔgɔ dusu bɔ foyi t'i dusu bɔ donc an bɛ kuma surunya ten bi ta waati sera an y'a bɛɛ kɛ himmatul aliya dɔrɔn de kan a nafa bonya kan parce que n'an taara ɲɛfɛ ko man jada wa ajada wajada bɛ yen nɔ dɔ bɛ yen ko al itqan o bɛ yen siru najahi tajiri o fana bɛ yen nɔ nafolotigi san kelen kɛra eh, eh, julacɛ san kelen kɛra nafolotigi ye o gundo ne bɛn'o di bɛɛ ma kuma jan fana tɛ dɛ kuma jan tɛ fɛn fila wala saba dɔrɔn a pratique kɛ dɔrɔn yanni san wɛrɛ cɛ a b'a o fɔ ma k'a kɛra millionnaire ye wala a kɛra a ye miliyɔn sɔrɔ wala a kɛra a ka faantanya kɔni banna san fila ne yɛrɛ a dɔw bɛ yen kalo wɔɔrɔ dɔrɔn wa hali kuma gɛlɛn tɛ o bɛɛ de bɛ yen mais an b'a sɔrɔ an b'a sɔrɔ ɲɛ tɛ al imanu bi najah ka d'a la ko mago bɛ dilan n sigara a la ayi n dalen b'a la n bɛ min nɔfɛ n b'a sɔrɔ ala k'i janto waati kɔrɔ o bɛ yen han puissance fila min b'i la kɛnɛkan puissance ani an puissance k'i k'o fila utiliser n'i ye décision ta min na a kɛ fo ka s'a dan na

n'ala sɔnna ma donc an bɛ continuer halisa an bɛ tagayiri in kɔnɔna na inshallah taala an bɛ dugawu kɛ yarabi arajo ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen an ka ala ka si ni kɛnɛ ni labanko ɲuman di an n'u ma yarabi ala ka u bolo mɛn u ka baara la diinɛ baara in i yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min n'a kɔnɔ yarabi ala k'a n'i dɛmɛ ala k'a ɲɛ mɛn na ciba bonya n'a barika kosɔn ala ka denbaya ɲɛ mɛn na yarabi an bɛ dugawu kɛ ciba bonya kosɔn sallallahu alaihi wa